Go raibh míle maith agat, a Cholmáin, Colman Seoige ansin, fáilte ar ais go Tús Áite anseo ar Raidió na Gaeltachta. Aonghus Ó Lochlainn anseo libh go dtí a cúig chun a sé agus mé ag suí isteach d'Fhachtna Ó Drisceoil. Bhuel tá painéal an Luain os mo chomhair agus neart go bhfuil le plé libh ach ar dtús go hana-thapaidh eh, fuaireamar nóta an-deas i measc ár ríomhphoist ar maidin. Bhuel tabhair cuirfidh mé an painéal in aithne daoibh ag an bpointe seo, tá sibh ar feitheamh fada go leor. Eh, liom istigh sa stiúideo anseo tá Fergus Keane, innealtóir cairte agus scannánóir, do mhíle fáilte romhat. Dia dhuit. Agus tá an Dr. Bríd Nic Craith, Staraí i gColáiste na Tríonóide liom chomh maith. Fáilte romhat a Bhríd. Go raibh maith agat, a Aonghuis. Agus i stiúideo Chorcaí tá Aoife Granville, Léachtóir Béaloideasa, Coláiste na hOllscoile Corcaigh agus ball den Chomhairle Ealaíon. Do mhíle fáilte Aoife. Go raibh maith agat.
Consented. Go breá anois, go raibh maith agat. Aoife, b'fhéidir go dtosnóinn leatsa. Ar an gcéad dul síos, cad a cheap tú faoin méid a bhí le rá ag an Uachtarán ansin mar a mhínigh Harry McGee dúinn ansin? Yeah, bhuel, fáiltím roimis an ráiteas, is dócha. Is deacair. do mo leithéid a bheith ag cuimhneamh ar, you know, a leithéidí von der Leyen ag caint amach mar sin. Chuir sé iontas orm, actually. Agus is léir go bhfuil na tíortha ann, an Ghearmáin agus mar sin de, b'fhéidir a roinneadh an tuairim sin a bhí ag, atá ag von der Leyen. Ach bhíos an-. Bhíos míchompordach leis agus ní dóigh liom go léiríonn sé an dearcadh atá ann go ginearálta ó thaobh na hEorpa de agus rud an-mhíphroifisiúnta ab ea é agus dainséarach chomh maith. You know táimid ag cloisint an-chuid cainte ó pholaiteoirí san Iosrael mar shampla fé láthair agus caint saghas muiníneach dainséarach a bhraithim atá ann agus aon rud, ráiteas saghas láidir mar sin ar nós an, cad a dúirt von der Leyen ansan, like, Ní dhéanfaidh sé aon mhaitheas, ní bhraithim, agus yeah fáiltím roimis an ráiteas ó Mhichael D. is dócha agus is dóigh liom go bhfáilteodh an-chuid Éireannaigh leis an ráiteas san. Sea.
Fergus Keane, an bhfuil, ní hé seo an chéad uair, nó b'fhéidir an cúigiú uair, gur thug an tUachtarán ráiteas sách láidir, sách, a raibh baint, go smior aige le cúrsaí polaitíochta, le cúrsaí cúrsaí reatha. An an bhfuil sé róbhéalscaoilte mar Uachtarán? Ar chóir d'Uachtarán Éireannach a bheith ag glacadh seasamh mar seo? Yeah, ní dóigh liom gur chóir. Like, ní ní dóigh liom gur chóir don Uachtarán a bheith ag plé cúrsaí polaitiúla agus bíonn sé i gcónaí agus tá fhios agam go bhfuil a lán suim aige san ábhar seo, eh, nuair a bhí sé mar Aire Stáit, mar shampla, ach anois. Ní polaiteoir é, bhuel, ní cóir gur polaiteoir atá ann ach, agus, you know, faoin Taoiseach agus an Tánaiste na rudaí seo a phlé agus an, an saghas, an press ráiteas a thabhairt amach agus ní cóir go mbeadh sé, i mo thuairimse. Cad a cheapann tusa faoi sin, a Bhríd? Nár thogh muintir na hÉireann an tUachtarán chomh maith, nó an bhfuil ról ann dó a bheith ag caint ar rudaí a bheadh b'fhéidir beagáinín deacair don Taoiseach nó don Tánaiste a bheith ag caint orthu.
Yeah, ní aontaím le Fergus ansin, aontaím le Aoife. Cuirim fáilte roimh an ráiteas a thug sé amach. Tá sé deacair an ról atá aige ach tá ról morálach aige agus is, tá na rudaí i Gaza chomh uafásach faoi láthair, ba chóir do gach éinne bheith in aghaidh na rudaí atá ar siúl ansin agus ba chóir do gach éinne gearán a dhéanamh faoi na rudaí ansin agus faoi mí-iompar Ursula von der Leyen. Ní bhí sí taobh istigh de theorainn a ról. Tá an ról ag an Choimisiún, nó an Chomhairle, Coimisiún na hAontas Eorpach seasamh a dhéanamh nó polasaí a dhéanamh faoi chúrsaí taobh amuigh den, den Eoraip agus ní raibh sé de cheart ag Ursula von der Leyen na, na rudaí a dúirt sí a dhéanamh. Tá gach ceart ag Iosrael a tír agus a saoránaigh a chosaint. Tá gach ceart acu. Agus bhí an ionsaí a bhí ag Hamas, cad a bhí siad ag smaoineamh faoi? Bhí, ní raibh ach ceist, aon cheist ach go mbeidh Iosrael ag ionsaí ar na gnáthmhuintir, an chosmhuintir Ghaza go láidir agus níl aon meas ag an stát Iosrael ar an dlí idirnáisiúnta agus ón chéad lá a bunaíodh an stát sin bhí pas iomlán déanta ag na tíortha eile, mar shampla na, na Stáit Aontaithe agus an Bhreatain agus go leor tíortha eile, níor dhúirt siad faic riamh faoin droch-iompar atá ag an Iosrael in aghaidh na Palaistínigh ó. seachtó cúig bliain anois. Agus b'fhiú dúinn súil a chaitheamh ar an staid reatha, dar ndóigh, tá an teorainn idir Gaza agus an Éigipt dúnta fós. Tá treisiú ar an mbuamáil atá Iosrael ag déanamh ar Ghaza agus, mar a chualamar sna ceannlínte nuachta ansin, deir Netanyahu nach bhfuil aon sos cogaidh ann. Theip ar iarrachtaí thaidhleoireachta teacht ar shocrú a ligfeadh do chabhair daonnachtúil teacht isteach sa stráice agus scaoileadh le daoine le pasanna eachtrannacha an áit a fhágáil. Fergus Keane, Ar chóir d'Iosrael ionradh a dhéanamh ar Gaza féachaint le Hamas a scriosadh? Bhuel, ní féidir le Hamas a scriosadh. Tá sé indéanta. Ní féidir. Cén fáth?
Bhuel, I mean, is, is, is saghas, is, is grúpa idirnáisiúnta atá ann agus má théann siad isteach i Gaza agus ní, ní, Níor chuaigh siad fós isteach i Gaza ach má théann siad isteach i Gaza ní bheidh aon seans acu Hamas a scriosadh ann mar just tá sé indéanta really é a dhéanamh. Do bhí Iosrael i Gaza go dtí dhá mhíle is a cúig is dócha agus d'fhág siad agus bhí an-bhrú orthu a Giúdaigh féin a mhealladh amach as an tír ag an am agus Is botún mór a bheadh ann dul isteach. N'fheadar fós an mbeidh siad ag dul isteach, níor chuaigh siad fós, ach tá sé indéanta, Hamas a scriosadh. Is páirtí. Dodhéanta is dócha atá. Cad é? Dodhéanta is dócha. Ó, dodhéanta! Yeah, gabh mo leithscéal. Yeah, ní féidir leo é a dhéanamh. Tá, is dream idirnáisiúnta atá ann. Tá siad i Qatar, tá siad i tíortha eile. Bhuel, sa chás sin, an mbeadh sé amaideach d'Iosrael ionsaí a dhéanamh ar Gaza?
Bheadh, i mo thuairimse, yeah. Ní dhéanfadh sé aon maitheas d'Iosrael nó aon, aoinne eile really agus bheadh sé saghas, yeah, just dhéanfadh sé níos mó dochar ar Iosrael mar, you know, i gcónaí bhíonn sé éasca dul isteach ach bíonn sé níos deacra teacht amach as an tír agus. Bhuel, ar an lámh eile, a Aoife Granville, nár chóir do, nach gá do, d'Iosrael dul isteach agus cumas ionsaithe Hamas a scriosadh, mura féidir an t-eagraíocht féin a scriosadh? Agus chomh maith leis sin, caithfimid cuimhniú ar an, an, na gialla, na daoine a gabhadh an tseachtain seo caite go bhfuil an Iosrael ag iarraidh a fháil ar ais.
Bhuel, braithim ana mhíchompordach, is dócha, mar gheall ar bheith ag caint gur cheart d'aoinne bheith ag imeacht isteach i dtír, nó Gaza nó pé rud é, you know, táim ana mhíchompordach leis sin agus ní dóigh liom go ndeineadh sé, maitheas beag ná mór, gan dabht. Ach, like, is dócha, cosúil le an-chuid rudaí, beidh saghas, is dócha, géilleadh éigint i gceist, like, ní cheart go mbeadh daoine, saghas, príosúnaithe ag Hamas agus mar sin de. Ach an an meon so, fé mar a bhí Fergus a rá, mar gheall ar Hamas a scriosadh, ní, tá, tá sé sin saghas, ní hé go bhfuil sé soineanta ach an an rud san a chur amach ann go bhfuilid ag imeacht isteach i Gaza chun Hamas a a stopadh agus mar sin de, ní tharlóidh sé sin agus An cur i gcéill atá ansin, meas tú? yeah, braithim, em, agus is gnáthdhaoine atá scanraithe atá a d'iarraidh teitheadh ó Gaza agus mar sin de agus then go go bhfuil an an eh, ná féidir leothu you know ag an um, stop point nó pe- ce- pé rud a a ghlaofá ná fuil sé sin ar oscailt agus ná fuil a a dhóthain cúnaimh imeacht isteach um, Sea. nó é agus na hóispidéil agus na haon rud atá bun os cionn fé láthair i Gaza scanraíonn sé mé so like ní fhéadfainn uh, like Níl aon maitheas le dh'fháilt amach as Iosrael imeacht isteach ann, like, ach tá damáiste á dhéanamh cheana fhéinig, gan dabht. Agus cad faoin 109 nó mar sin giall atá gafa i nGaza faoi láthair, cad gur chóir a dhéanamh fúthu siúd, mar sin? Bhuel, I mean, ba cheart, you know, in an ideal world, right, you know. Agus tá an fhadhb sin sin seo, níl mé ag súil go réiteofá an fhadhb ar fad, ach bhfuil aon dul agat air sin?
Yeah, I mean, yeah. I suppose scaoileadh leothu, n'fheadar, but n'fheadar, ní dóigh liom go ndéanfadh sé sin difríocht ag an bpointe seo, n'fheadar, b'fhéidir go bhfuil sé sin soineanta, mé sin, é sin a bheith á rá agam, em, em, yeah, n'fheadar, is, is, Sea. you know. Em, a Bhri- a Bhríd, a Bhríd Nic Craith, bhí Aoife ag déanamh tagairt ansin de, em, do- don chaoi go bhfuil daoine i sáinn anseo. Is gabh mo leithscéal, feicim gur 199 giall atá á rá anois ag Iosrael. Ar chóir don Éigipt teifigh ó Ghaza a scaoileadh isteach sa tír? Deir an Éigipt go bhfuil siadsan sásta daoine a scaoileadh isteach ach nach bhfuil an Iosrael ag ligint dóibh. An gcreideann tú é sin? Bhuel, creidim Éigipt in aghaidh Iosrael. Bhí Iosrael ag canadh bréaga le dhá sheachtain anois agus inniu dúirt an Uachtarán na hIosrael nach raibh aon duine a bhí i Gaza míchiontach. Tá leath de na daoine faoi 18 bliain d'aois. Níl aon vóta ann ó 2016. Níl fhios agam cén saghas leanúnachas atá ag Hamas agus níl fhios againn an bhfuil na daoine atá, na hIosraelaigh atá ag Hamas beo nó marbh. You know, níl aon eolas againn faoi cad atá ar siúl ansin. Ba chóir d'Iosrael iad a ligint. Ach an fadhb, nó tá a lán fadhbanna ann, níl aon humanitarian assistance ag dul isteach, níl uisce ag éinne, níl fuinneamh ag éinne, níl bia ag éinne. Tá muintir Gaza... Anois tá Iosrael ag rá go bhfuil siad tar éis an t-uisce agus an leictreachas a chur ar siúl.
Níl sin an tuiscint atá agam ó na foinsí as an Phalaistín. Deireann siad nach bhfuil. B'fhéidir go bhfuil an t-uisce reatha ann ach níl aon fuinneamh ann chun é a phumpáil. Sea, nó d'fhéadfadh go bhfuil an fuinneamh ar siúl ach nach, go bhfuil na línte tite, an cineál sin
ruda. Cosmhuintir na Palaistíne, bíonn siad ag fáil bás nó ag feitheamh le bheith ar an mbás. Ba chóir do Éigipt iad a ligint amach agus an cúnamh a chur isteach ach is dóigh liom go bhfuil eagla ar Éigipt ar dhá rudaí, go mbeidh má osclaíonn siad an geata, b'fhéidir go mbeidh lucht na Palaistíne sa campaí ann le blianta, le blianta, agus Iosrael, b'fhéidir nach bhfuil Iosrael in ann déileáil leis sin. Ach an dara rud, b'fhéidir go bhfuil eagla orthu, mar atá ormsa, má thagann na hIosraeligh, isteach i Gaza agus na Palaistínigh caite amach, beidh Gaza ina seilbh ag Iosrael agus ní bheidh siad toilteanach ligint ar ais na Palaistínigh. Agus beidh níos mó fadhbanna ag teacht as na cúrsaí sin.
Más féidir liom, sorry, just braithim féinig le blianta beaga anuas bhí mé ag faire ar rudaí ar líne a bhaineann le Aclaí Palestine agus Eye on Palestine agus éinne go bhfuil aon taithí acu a bheith ag féachaint ar na físeáin sin agus an nuacht ag teacht amach ó Gaza. go laethúil gan bheith ag cuimhneamh ar rud atá tarlaithe le seachtain nó mar sin anuas. Tá sé scanrúil amach is amach agus braithim féinig gur cheart go mbeadh níos mó á dhéanamh go hidirnáisiúnta agus you know daoine ag labhairt amach cause tá sé just cuireann sé déistean orm agus Ba bhreá liom a rá freisin, gach aon rud atá déanta ag Iosrael in aghaidh na Palaistíní, sin na rudaí a bhí déanta anseo in Éirinn sna séú agus sna seachtú aois déag agus sin an fáth a tuigeann muid cad atá ar siúl agus nach bhfuil muid, go bhfuil an béim atá leagtha ag Micheál Martin agus. Varadkar ar an dlí idirnáisiúnta. Sin an fáth a tuigeann muid an tábhacht atá ag baint.
Fergus, cén, an raibh tusa sásta leis an tslí atá Rialtas na hÉireann ag caint faoin ngéarchéim? Dar ndóigh, sílim gur Déardaoin seo caite a bhí ann, thug Leo Varadkar pionós comhchoiteann ar ghearradh uisce is cumhacht go Gaza agus bhí sé ag caint chomh maith go bhfuil an ceart ag Iosrael í féin a chosaint ó ionsaithe, ó antoiscigh Ioslamacha, dreamanna frith-Sheimíteacha, ach nach raibh aon cheart ag aon tír dlíthe daonnachtúla a bhriseadh. An bhfuil an cóimheas ceart á bhaint amach anseo? Is dóigh liom go bhfuil, b'fhéidir. Yeah, I mean, níl 'fhios agam cad is féidir leis an rialtas a dhéanamh, seachas, bhíos ag smaoineamh níos luaithe mar gheall ar an, ar an stair atá againn agus dhein Bríd tagairt don stair sa tír seo agus tá, Dea-scéal is dócha anois. Tá an conradh Aoine an Cásc, an Chéasta, againn agus tá sé 25 bliain d'aois anois agus ba chóir, b'fhéidir, go mbeadh ról againn an conradh sin a thabhairt don Mheánoirthear agus triail a bhaint as an scéim chéanna mar tá ag éirí go mór leis. you know, comhroinnt comhachta agus mar sin agus is saghas, bíonn a lán caint mar gheall ar réiteach dhá stáit ach san Conradh Aoine an Céasca, Chéasta is réiteach stáit amháin atá i gceist. Sea. Tá agus réiteach stáit amháin nach bhfuil rialtas acu le blianta, caithfear a rá. Yeah, yeah, sin é ach bhí a lán coimhlint ann agus a lán foréigean agus a lán marú agus, agus is saghas, is saghas ceist a, nach raibh freagra air. le na céadta bliana agus tá freagra air anois. So tá ról ann, is dócha, leis an saghas an próiseas sin agus bhí baint ag na Meiriceánaigh leis. B'fhéidir an próiseas sin a thabhairt don Mheánoirthear agus na prionsabail sin a bhaint amach mar, tar éis an cogadh seo, Caithfear go mbeidh próiseas síochána ann, níl aon dul as don dhá thaobh, agus is saghas model maith é an Conradh Aoine an Chéasta, you know tá gach, tá saghas síol ann mar tá, tá páirtí Arab insan Knesset faoi láthair, tá cúpla páirtí Arab san Knesset san an Parliament atá san Iosrael, so tá síol ann. don, b'fhéidir, an freagra agus caithfear an freagra a fháil i ndiaidh an chogaidh seo. Yeah. Aoife Granville, b'fhéidir go dtéann an méid a bhí á chloisteáil againn ó Rob ansin go croí na ceiste níos leithne sa mhéid is go bhfuil dhá dhream anseo, tá na Palaistínigh ar. a deineadh coilíniú orthu agus ceart acu chun beatha agus a dtailte féin. Agus tá na hIosraelaigh ann chomh maith a bhfuil, tá stair mhillteanach frith-Ghiúdach san Eoraip ach go háirithe agus ar fud an domhain leis na mílte bliain agus an géarleanúint a deineadh ar Ghiúdaigh sa Dara Chogadh Domhanda is mar sin de agus a gceart féin acu maireachtáil agus saol saor agus síochánta bheith acu. Agus féach, tá an Iosrael ann anois agus caithfear, caithfear.

go mbeadh an lá san agus go mbeadh na deiseanna sin ann is dócha. Rud bunaspáir leis sin, níl éinne againn compordach le daoine a bheith á marú ar aon taobh you know agus na rudaí, braithim you know like ní hé sin é ach táimid you know, Is dócha, anseo sa tír seo, gan dabht, tá an-chuid againn, go mbeadh claonadh éigint againn i dtreo na Palaistíne toisc an méid a chímid agus an, agus gan dabht, an stair atá againn fhéinig. So deineann sé sin ciall. An méid a bhí, bhí Alan Shatter á rá cúpla lá ó shin nó, nó, Bhí mé díreach ag teacht chuige sin, bhí mé chun a rá, dar ndóigh, bhí sé ag caint ag léirsiú ansin inné, measaim, ag tabhairt tacaíocht d'Iosrael agus bhí sé ag rá nach bhfuil aon cheart ag Éire a bheith ag insint don Iosrael a gcuid gnó conas a gcuid sibhialtach féin a chosaint ó roicéidí Hamas. Cad a cheap tú fhéin, Aoife, faoin méid a bhí le rá aige? Bhuel, actually, chuir sé, like, tháinig sé saghas aniar aduaidh orm go raibh sé ag caint, Mícheál, ar sheimitíochas a bheith sa tír seo because ní ní chuimhníos air sin agus is dócha ní ceart go mbeadh agus bhí cúpla eachtra a tharla de réir dealraimh i mBleá Cliath is dócha ehm eh, ag an Embasáid ehm agus mar sin de agus Sea. you know ní aontóinn leis sin ehm ach an oiread ach ehm braithim féin, níl aon rud mar sin feicthe agam féinig i dtaobh you know frith-Sheimíteachas nó aon rud mar sin ach seans go bhfuil sé ann. N'fheadar, mar gheall ar an rud a bhí á rá aige really, is dócha go bhfuil sé tábhachtach go labhródh daoine amach anso, go háirithe i dtaobh ár stair féinig agus an taithí atá ann leis na cianta anso chomh maith. So deineann sé ciall go mbeadh.
Yeah. Agus is dócha, an léamh a bhí ag Alan Shatter air ná go raibh, you know, an léirsiú a bhí ann ar son na Palaistíne i mBleá Cliath, you know, gur, go raibh, gur chuir sé scanradh ar Ghiúdaigh go raibh daoine ag dul thart le brataigh an PFLP, daoine, brataigh sceimhlitheoirí mar a tugadh orthu. Agus chomh maith leis sin bhí sé ag caint faoin gcaoi gur chuir Éire, is dócha, a lámha ina pócaí sna tríochadaí is sna daichidí a Bhríd nuair, nuair a bhí géarleanúint á dhéanamh ar na Giúdaigh ar, ar, ar an mórchríoch. An bhfuil.

Giúdaigh atá anseo. Tá cairde agam anseo atá ina nGiúdaigh agus tuigeann siad an difríocht.
Agus an bhfaigheann tú aon rud uathu siúd, aon scéal faoi daoine ag caitheamh leo go héagsúil mar gur Giúdaigh iad nó go dona mar gur Giúdaigh iad?
Bhuel, níl sé rófheiceálach go, níl ach dream beag anseo, tá muid ag, agus é. é ag ag laghdú an t-am ar fad. Bhí bhí níos mó Giúdaigh anseo sna sa seascaidí nó sa sa seachtóidí. Bhí bhí bhí Alan Shatter ag rá ráiméis amach agus amach faoi faoin an an triú Reich in Éirinn. Like, is, is seafóid é, é sin. Now, níl, níl record mhaith againn ó thaobh na nGiúdach sa, sa Dara Cogadh Domhanda agus ag an am sin, ní, níl, níl record, ní, níor lig muid teifigh isteach ag an am sin. So, you know. Tuigim an fadhb atá ag baint leis sin, ach rud a dúirt an t-iriseoir Sam McBride anuraidh, we know our history but we don't know the other person's history. Agus is fadhb ollmhór é sin, tá míthuiscint againn ar dhaoine eile mar níl móran eolas againn faoi. um a a stair agus an taithí a bhí acu thar na blianta. Sea. Fergus Keane, an an mbeadh tusa buartha faoi fhrith-Sheimíteachas in Éirinn nó an an an bhfuil sé fiú ar ar ar an radar ag an ngnáth-Éireannach neamh-Ghiúdach? Mar caithfimid cuimhniú Tá fírinne ag baint leis. Bhí an léirsiú a bhí lasmuigh den Ambasáid Iosraelach suas an bóthar anseo, an léirsiú pro-Phalaistíneach, bhí dream áirithe laistigh den dream sin, mar a rinne Aoife tagairt de, a sheas ar bhláthanna, a fágadh mar chomharthaí comhbhróin, dhóigh siad brat Iosraelach. Dá mba Ghiúdach Éireannach tusa, nach mothódh sé sin beagainín bagrach? B'fhéidir, sea. I mean. Níl mise buartha, mar a deir, ach dá mbeinn i mo Ghiúdach, yeah, b'fhéidir go mbeinn, agus is beag Giúdach atá sa tír seo, mar a luaigh Bríd, a thuilleadh, tá, is beag Giúdach atá sa tír seo, san daonra, ach ehm, yeah, I mean, formhór na ndaoine a bhíonn ar an sráid, do na protest seo bíonn siad bíonn síocháin ann agus bíonn siad just bíonn an córas daonlathach ar siúl bíonn siad ag déanamh protest agus bíonn sé bíonn ní bhíonn aon ní bhíonn aon trioblóid ann ach bíonn mionlach ann i gcónaí a déanann na rudaí cosúla seo ar an dá thaobh Agus is trua sin. Agus is drochmheas é.
Sea. Agus ba mhaith liom teacht ar ais go dtí chugatsa ar go mbíonn mionlach ann i gcónaí. Tá a fhios againn, I mean, bhí mé ag féachaint na staitisticí anseo níos luaithe agus like ag féachaint an bhféadfainn teacht ar an bhfigiúr ón Anti-Defamation League i Meiriceá. Is féachaint ar na Stáit Aontaithe amháin anois, áit áit a bhfuil pobal mór Giúdach. Tháinig fás 36% i 2022 ar ionsaithe frith-Sheimíteacha, ionsaithe ar theampaill Ghiúdacha, agus sin an cúigiú huair as a chéile gur tharla sé sin. Conas a chuirfinn é seo? An bhfuil. Tá an cine daonna thar a bheith neamhfhoirfe, an bhfuil? Agus tá an traidisiún frith-Sheimíteachais an-an-an-láidir. Má smaoiníonn tú siar ar blood libel atá chomh fada is tá stair na Críostaíochta, tá sé sin ann. An bhfuil an baol ann i gcónaí go bhféadfadh fuath frith-Sheimíteach teacht isteach i dtacaíocht d'íospartaigh Palaistíneacha? Is dócha go bhfuil an baol ann, yeah, i gcónaí ach níl faoi láthair, déarfainn, sa tír seo, ar a laghad. B'fhéidir sa Mheiriceá, yeah. Má éisteann tú le Ben Shapiro, bíonn an tuairim aige go bhfuil sé thar fóir. Ach sa tír seo, níl. Níl sé ann fós. B'fhéidir, i gcónaí tá an baol ann. Mar a deirim, tá an mionlach ann i gcónaí, ar an dá thaobh, go bhfuil fuath. ina chroí agus go mór mhór i t-am cosúil, i ré cosúil le seo. Bhíos actually taobh amuigh den Israeli Embassy agus bhí sé an-mothúchánach na póstaeirí go léir a léamh mar gheall ar na daoine atá mar hostage i Gaza agus tá a lán coinlí ann agus bláthanna agus bhí sé an-mothúchánach so

Sráid Ráth Maoinis, fógraí curtha ar na lampaí le griangrafanna de na daoine as an Iosrael atá anois i seilbh Hamas. So ní, ach ní fhaca mé aon fógra faoi Palestine.
Bhuel, agus sula bhfágfaidh muid Bob Dray agus tá neart eile a gheall liom a phlé libh, tá téacs díreach tagtha isteach ó fear le hainm an-uasal ar fad, Aengus Ó hAlúin. D'fhás mé aníos, a deir Aengus, i dTír an Iúir. Bhíodh geataí an sionagóig ansin ar oscailt. Anois tá geata dúbailte air agus garda. Is léir go bhfuil frith-Ghiúdachas ann chomh maith le frith-Shíónachas. Go raibh míle maith agat as an teachtaireacht sin, a Aonghuis. Agus, dar ndóigh, 5 1 5 5 3, a chairde, má tá sibh ag iarraidh téacs a chur isteach chugainn, nó 8 0 8 8 9, ach RNAG a chur ag tús do theachtaireachta, más ó thuaidh atá tú. Nó, táimid ar Twitter ag ag Tús Áite chomh maith. Ach gluaisimís ar aghaidh. In alt ar Tuairisc. ie inniu, dúirt Sorcha Ní Chéilleachair, Ceannasaí Tuismitheoirí na Gaeltachta, go mbíonn an rialtas ag caitheamh le cainteoirí Gaeilge a bhíonn ag lorg seirbhísí sláinte, amhail is go bhfuil Béarla ag gach éinne agus go leor an Bhéarla dá bharr. Dúirt sí go bhfuil easpa tuisceana ar fad i gceist i gcás cainteoirí dúchasacha ar bheagán Béarla agus ar pháistí atá á dtógáil le Gaeilge. Aoife Granville, Ar an gcéad dul síos, an ndéanann tusa nó an ndéanfá iarracht do chuid gnó a dhéanamh leis na seirbhísí sláinte trí Ghaeilge? Nó an fiú an tairbhe an iarracht? No, just ó thaobh mo rudaí ag an baile agus ón GP atá agam, is Gaelainn a bhíonn againn ach lasmuigh de sin ní dhéanaim. iarracht actually and bhí tá pointe an-mhaith ag Sorcha mar gheall air seo agus chuir sé ag cuimhneamh dom mé inniu is dócha agus caint a bhí ar bun againn chomh maith an tseachtain seo caite leis an gComhairle Ealaíon agus mo ról ansan maidir le Gaolainn agus rudaí a dh'athrú go Gaolainn agus an tslí uaireanta tá ticeáil boscaí ag bainteach braithim le rudaí a you know aistriúchán a dhéanamh ar pholasaithe agus nach aon saghas rud mar sin ó thaobh rudaí á eagraíochtaí stáit agus bhí mé féin agus ar ais i gcónaí ag tabhairt amach mar an-chuid den aistriúchán níl sé in oiriúint don ghnáth-Ghaeilgeoir is dócha nó duine ón nGaeltacht nó duine pé rud é. Ní teanga na ndaoine é. Yeah agus braithim fhéinig go gcasaim ar an leagan Béarla an-chuid de rudaí mar sin toisc go bhfuil an méid san agus ní cheart é sin a dhéanamh, tuigim é sin chomh maith ach tabharfaidh mé, beidh mé ag tabhairt amach fé go gceann tamaill eile is dócha ach is dócha nuair a chuimhníonn tú agus rud a bhí á tagairt á dhéanamh aige Sorcha dó ar maidin is dócha ná. You know, má thánn tú ag caint ar leanbh bheith eh, fáilt em, therapy cainte nó pé rud é agus seo fadhb atá againne i gCorca Dhuibhne agus mar sin de agus an t-ádh linn go raibh em, eh, teiripithe thairis na blianta go raibh Gaelainn acu you know, Sea. ach in an-chuid áiteanna mar sin ná fuil agus especially do leanaí óga. Tá sé an-thábhachtach agus ní dóigh liom go dtuigeann Tá an ceart aige Sorcha, ní dóigh liom, agus Tuismitheoirí na Gaeltachta, ní dóigh liom go dtuigeann an-chuid daoine sa rialtas agus san earnáil sin actually na fadhbanna atá ann. Sea. Agus táim ciontach, ní lorgaím rudaí agus cheart go ndeinimíst ar fad, is dócha, é sin nó cheart go mbeimíst ar fad ag tabhairt amach níos mó mar gheall air seo. A Bhríd Nic Craith. Smaoinímis ar feadh soicind ar na fadhbanna eile atá sa chóras sláinte. Tá an chóras in aimhréidh, tá muid fós ag fanacht ar ospidéal leanaí atá ag cosaint níos mó ná aon airgead a chonaic éinne riamh. Is fadhb í seo ach an bhfuil muid ag díriú ar rud éigin róbheag nó tá fadhbanna níos práinní ann?
Bhuel, tá an ceart ag Sorcha agus ag Aoife, tá fadhb ann agus ní amháin do pháistí ach freisin do seandaoine atá i áras cónaithe agus an foireann nach bhfuil Éireannach ann agus nach bhfuil Gaeilge acu agus agus muid ag dul in aois bíonn sé i gcónaí beagáinín níos deacra accent eile a thuigbheáil agus bhíos san Ionad Éigeandála i nGaillimh cúpla seachtain ó shin agus bhí beagnach gach aon duine den foireann san ionad sin as tír eile agus bhí sé deacair iad a thuigbheáil as Béarla, cúpla acu. ní raibh ach cúpla acu. So, tá, now, sa ward, bhí formhór den foireann as an tír seo, so ní raibh an fadhb céanna ann. Ach níor chuala mé focal ar bith Gaeilge. Ach nuair a dúirt mé, bhí, chuir ceann de na foireann ceist orm agus dúirt mé, oh, is cuma. Agus dúirt sé, oh, is cuma leat. So, thuig sé. é ach ní dhearna sé aon iarracht eile Gaeilge a labhairt liom. So tá fadhb ann agus go háirithe le therapy. Sea, agus an rachfása ag lorg seirbhísí Gaeilge san ospidéal, sa dochtúir? Ó, níl, agus i gcónaí agus mé isteach i ospidéal nó clinic nó ionad mar sin, tá póstaer mór, ag rabhadh mná a bhfuil ag iompar clainne é sin a rá roimh an x-ray. Agus bhí, tá an fógra sin, tá an póstaer in a lán teangacha, now tá Fraincis agus agus Gearmáinis agus beagáinín Iodáilis agam, so bhí siad thar bharr, ní raibh fadhb ar bith ann. An méid botún a bhí ag an lipéid Gaeilge. Bhí sé dochreidte. Níl aon leithscéal do sin. Fergus Keane, Bhí Aoife Granville ag tagairt chomh maith ansin do ticeáil boscaí agus an meon atá ann. An mbeifeá dóchasach go n-athródh sé seo, abair, leis an Acht Teanga nua atá againn? a deir gur chóir go mbeadh 20% de dhaoine sa tseirbhís poiblí go mbeadh Gaeilge ar a dtoil acu. An dóigh go n-athródh sé seo, cuir i gcás dá mbeadh rialtas Shinn Féin againn? Nó an mbaineann sé seo leis an sícé iarchóilíneach Éireannach? Yeah, bhuel, ar an gcéad dul síos, bhí ionadh agus áthas orm a fháil amach go bhfuil Gaeilge ag an GP ag Aoife. Bhí ionadh orm, caithfidh mé a rá, mar níl aon Ghaeilge ag mo GP féin ach. Yeah, I mean, aontaím, like, ba chóir go mbeadh seans ag gach duine, bhuel, sa Ghaeltacht agus ar fud na tíre, seirbhís an Stáit a fháil trí Ghaeilge. Agus go mórmhór, tuigim a cás le páistí, you know, á dtógáil faoi Ghaeilge mar, you know, caithfidh an saturation a bheith agat agus tá siad saghas i bpobal, ina bhfuil Gaeilge á labhairt agus ansin bristear an pobal sin nuair a nuair a bhíonn teanga bháil leis an stát agus ba chóir go mbeadh Gaeilge ag an stát. Níor chuala mé mar gheall ar an ar an Acht teanga sin ach bhí Acht teanga againn b'fhéidir deich nó fiche bliana ó shin le Éamon Ó Cuív. Acht teanga maith a bhí ann, go mbeadh seirbhís stáit trí Ghaeilge ag gach córas stáit. Ach nuair a d'imigh Éamon Ó Cuív, d'imigh an saghas, an fuinneamh a bhí ann chomh maith. Mar ag an am, dhein sé éacht mór, measaim, you know, bhí gach. saghas. Sílim go raibh sé ina phlean ach nach raibh dualgas reachtúil air, b'fhéidir, ach b'fhéidir gurb é sin na hActanna beaga sin. Cheap mé go raibh sé mar. Mar chonaic mé an éifeacht a bhí ann, bhí seirbhís an stáit á scaipeadh amach trí Ghaeilge ach you know tháinig tháinig saghas laghdú air sin nuair a d'imigh sé, áfach. Abair leat Aoife? No, just rud a dúirt Bríd ansan, mar gheall air, you know, em, ní hamháin leanaí atá i gceist agus tuigim go maith é sin chomh maith, you know, tá an-chuid daoine ar aithne agam a théann amach as an, we'll say, as Corca Dhuibhne thar na blianta go, go óspidéal i gCorcaigh go do, do chemo do pé rud é, Sea. em, agus ag amantaí atá chomh, em, scanrúla dóibh agus mar sin de agus Gaelainn an chéad teanga atá acu agus then nuair you know tá a fhios agam go rabhadar neirbhíseach agus nár thuigeadar rudaí áirithe a bhí á rá ag daoine leo agus mar sin de agus Agus is em suíomh an-leochaileach é sin. yeah agus em bhí Bernie Quinn RTÉ fiú amháin ag labhairt amach eh le déanaí mar gheall ar nuair a bhí stroke aici agus d'imigh an Béarla ar feadh tamaill, just níor thuig sí, ní raibh sí in ann é sin a thuiscint agus go mbeadh an tuiscint san ag an bhfoireann. Tá an-chuid, bhí m'uncail féinig i gCorcaigh san ospidéal, ní mór an Béarla a bhí aige ach dhein an-chuid de na banaltraí ana em effort is dócha sa South Infirmary ach bhí sé ana dheacair you know gan duine acu, duine againn a bheith leis em ó thaobh tuisceana de agus em d'fhéadfaimis níos mó a dhéanamh is dócha nó d'fhéadfadh an HC níos mó a dhéanamh mar gheall ar sin. Sea.
So déantar dearmad, is dócha, tá sampla d'uncail thar a bheith follasach, is dócha, go bhfuil daoine ann nach bhfuil an Bhéarla, b'fhéidir, ar a dtoil acu, nó nach bhfuil siad chomh compordach inti is sa Ghaeilge. Agus gan dabht then bheith ag caint mar gheall ar rudaí a bhaineann le leigheas agus 'chaon saghas rud mar sin, you know, tá sé ana-thábhachtach. Sea, agus caithfidh mé a rá, do dhála fhéinig, nuair a thagann na bileoga toghcháin nó bileog an dochtúra isteach sa, i nGaeilge isteach an doras. Léim iad is ansin bíonn bíonn orm ó am go chéile dul go dtí an ceann Béarla chun féachaint cad atá i gceist. Is fadhb é sin, is dócha. Ach tá ceist airgeadais anseo chomh maith, a chairde, agus tarraingíonn sé sin isteach ábhar eile. Dar ndóigh, tá Bernard Gloster, Príomhfheidhmeannach an HSE nó Feidhmeannacht na Seirbhísí Sláinte, ag rá nach bhfuil dóthain airgid á thabhairt ag an Rialtas do chúrsaí sláinte agus go mbeidh, go cinnte, dochar á dhéanamh d'othair dá bharr. Seo, abair, airgead nach mbeidh ann i gcomhair taighde strócanna, nach mbeidh ann i gcomhair taighde ailse. A Bhríd, ar chóir don rialtas a bheith ag tabhairt níos mó airgid don gcóras sláinte nó an gcaithfidh an córas sláinte foghlaim conas maireachtáil ar an mbeagán? Ok, dhá rud. Níl an. níl an t-airgead acu chun an seirbhís a chur ar fáil agus tá níos mó daoine sa tír seo ná bhí riamh ó aimsir an Ghorta Mhóir agus daoine ag dul in aois agus is demand led é an seirbhís sin. Níl aon rogha acu ach freastal ar dhaoine atá ag teacht isteach san ospidéal ansin. Á, ach ar an taobh eile, tá a lán airgid curtha amú ag an Feidhmeannas. Feiceann tú, tá na soilse ann twenty four seven. Sea. Tá na ríomhairí ann twenty four seven. Tá na clódóirí, tá na Xerox machines, tá gach rud ar siúl gach aon nóiméad gan an fhoireann a bheith ann. agus iad a úsáid. Níl aon, bhí, bhí suirbhé blianta ó shin agus dúirt siad go, go raibh, le, le iarracht an-an-bheag beidh siad in ann an tríú cuid den, den costas fuinnimh a laghdú. Sea. Agus ní dhearna siad faic faoi. Tá sé sin dochreidte más ea. Agus tá, mar sin de, ba mhaith liom Fergus Keane a tharraingt isteach anseo agus dá, an scéal, deirtear liom, agus go raibh an ceart agat go raibh Acht Teanga, gur, Acht a bhí sa cheann sin, ceart agat, ach gur gur éalaigh ceann nua, scéal fada is dócha. Ach tá, mar a dúirt Bríd anseo, b'fhéidir go bhfuil airgead á chaitheamh go mí-éifeachtach. Ar chóir go, mar atá á mholadh mar shampla do RTÉ anois agus an an raic atá ann, ar chóir go mbeadh ar an tseirbhís sláinte a chruthú go gcaithfidh siad an t-airgead go ciallmhar sula dtugtar breis airgid dóibh? Yeah, is cóir, dar liomsa, yeah. I mean, dá mbeifeá ag éisteacht leis na daoine atá ag gearán mar gheall ar an chóras, cheapfá nach raibh aon infheistíocht ag dul isteach ann in aon chor. Ach bhíos ag breathnú ar staitisticí níos luaithe agus i 2020 chaitheamar €3,000 an duine sa tír seo, níos mó ná an meán don Aontas Eorpach, 27, nó atá ar €2,000. So tá lán caiteachas ann. 33% níos mó ná tíortha eile. Yeah, yeah. Agus an Ghearmáin an tíortha is airde agus caitheann siad €4,000 ach tá siad i bhfad níos sine ná an tír seo. Tá Éire an-óg fós agus tá. 25% don caiteachas iomlán don rialtas ag dul ar an córas sláinte so tá a lán cur amú airgead ann mar mar a luaigh Bríd tá a lán cur amú airgead ann agus caithfear réiteach a fháil ar sin roimh agus gach bliain i rith deich mbliain bhí caiteachas níos mó ná an buiséad. 5 faoin gcéad ar a laghad níos mó ná an buiséad agus tá sé sin mídhleathach. N'fheadar conas atá an córas ag dul ar siúl,
Ach nach bhfuil sé costasach rud éigin a dheisiú? Cad é? Nach bhfuil sé costasach rud éigin a dheisiú chomh maith? Má tá tú ag iarraidh an córas sláinte a fheabhsú, caithfidh tú méid áirithe airgid a chaitheamh chun é a choimeád sa tsiúl agus ansin caithfidh tú méid uafásach eile a chaitheamh chun rudaí a chur ina cheart. Nach bhfuil sé sin ann chomh maith? Tá, tá an ceart agat. I mean is, is fadhb an-an-dheacair atá i gceist agus beidh sé ag dul in olcas gan amhras mar tá an, an daonra ag dul níos sine agus tá, you know, go, you know, agus rud maith é go bhfuilimid ag maireachtáil níos sine agus beidh caiteachas níos mó ar fáil againn so caithfear, caithfear basically an fat a, a, a ghearradh amach as agus. agus níos mó saghas éifeachtas a bhaint as an córas. Agus dála an scéil tá téacs eile tagtha isteach chugainn. Táimid ag déanamh go han-mhaith inniu ar péirí ainmneacha. Deir an duine seo, Pé duine atá ag déanamh, seo ag tagairt ar ais go dtí an méid a bhí mé a rá ó thaobh cúrsaí teangan, pé duine atá ag déanamh na leaganacha Gaeilge de chomharthaí Comhairle Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin, Tá jab iontach á dhéanamh acu. B'fhéidir, seachas a bheith ag cáineadh droch-Ghaeilge, gur chóir go mbeadh scéim aitheantais éigin ann do dhreamanna oifigiúla a bhaineann caighdeán áirithe feabhais amach, Fergus eile. Fergus eile, alright. An mbeadh aon dealramh leis an leithéid de mholadh? Ní bhíonn mórán Fergus amach ann so. Tá cara nua agat. Yeah, cara nua.
Ach féach, a chairde, beidh Aoife Granville go tapaidh. An dóigh leat go bhfuil dealramh leis an moladh sin ó Fhergus eile, gur chóir dúinn a bheith ag moladh seachas ag cáineadh? Yeah, bhuel, tá pointe an-mhaith ansan, like an, deirim i gcónaí, even ó thaobh na mic léinn de agus gach rud go mbím ag déanamh lá i ndiaidh lae is dócha, go bhfuil sé an-thábhachtach rudaí dearfacha a bheith á chur amach againn agus samplaí maithe. a chur os comhair daoine eile agus conas mar, you know, cos nuair, even fiú amháin ó thaobh an Chomhairle, nuair a bhíomar ag caint mar gheall ar na polasaithe agus an saghas aistriúcháin, ehm, gnáthaistriúcháin, bhí saghas Is beag an seachtar, ochtar daoine, chuirfí a bhrúin seo mórthimpeall, ó thaobh eile yeah, de. yeah. But anyway, so yeah, samplaí maithe, amach os comhair gach éinne, yeah.

Spóirt. Beimid ar ais arís an t-am céanna amárach, cúig a chlog, le neart rudaí breátha eile daoibh ach go dtí an t-am sin slán abhaile.